Good morning makosana eh papitatu masiku tengapo osapezekapo pano pepani nyengo ya mvula ino zimapezeka zinazoti tikatino tipanikizikenso ndi kumunda kuzokalima basi timangoziwira koma nkhani yomwe tabwera nayo pano pa mwachanguchangu tisachite kuchedwanso ndi nkhani yokhudzana ndi bungwe la hrdc labweratu lero lolemba ndi kutchalenja boma akuona kuti no ino a dpp musatiopseze ya mwachepa nazo simungatiopseze ifeyo sitinganjenjemere nanu ya akhala mademo ifeyo tikhala tikutani tikumenya pansewu ndipo mutimva kuning'ina hey. kumakamba zoti kodi dpp inaopsezanso hrdc mwina mnazitsatira simunazitsate chabwino tifotokoze motere kunena kuti no kungoyambatu loweruka eti Chipani cha dpp chinapangitsa msonkhano ku nchalo ku chikwawa akuti msonkhano othokoza anthu kodi analinso aford ndi dpp ati blue alliance kuthokoza anthu kuti anavotera kutsatira zimenezijazi kumene kuja kunayankhulidwatu zinthu mm? tikuonetsani zomwe zinayankhulidwazo ndipotu tisachitopita patali ayi tingomvera kapata kakaka kameneka. Koma ndingofuna ndichenjeze ku HRDC zimene mumachita ulendo uno kulibe mukumana nafe munsewu ndipo akakufunsani mapulogalamu mammawa ndimamvera amakupasani mafunso nthawi yonseyi munali kuti simmayankha chifukwa tikufuna kunena kuti aprofesa arthur peter mutharika zimene alonjeza zitheke mapulogalamu amene apanga a finance minister ku parliament onse atheke zonsezi kuti zitheke sitilola wina kuti atani achinge mukumana nafe munsewu chabwino mmene tamvera pamenepo komanso ndikuonera limodzi kumafunsa kuti ndi ndani ameneyutu ndi mmodzi mwa akuluakulu aku chipani cha dpp membala ameneyi amatchedwa kuti no mike ben chitenje ndipo amayankhula pamenepo kuperekeratu maoneng'e hrdc musati otikanda ifeyo iyayi musati otikanda dala pa nsana nde tithana nanu ulendo unowu last time tinakusiyani koma this time around sitikufuna mutani musokoneze kutsatira zimenezitu ndi pameneno bungwe la hrdc motsogozedwa ndi a michael kaiyatsa abwera lero loli ndi kudzayankhula kunena kuti akuti a dpp simungatiopseze yayi mwachepa nazotu zinthuzi Ifeyo tikhala tikumenya ma demo chaposachedwapompa zinthu zikakhala kutino sizikuendetsedwa bwino ndi bomali. Ngati boma silikonza zinthu tikhala tikumenya ma demo ndipono mumva nafe kuning'ina. Palibe zoopsezana chani chani chifukwa chonena kuti ifeyo tili ndi ufulu Malamulo akutilola kuti tikhoza kupita pa msewu kukamenya mademo nde inuyo simungata, simungatiletse, simungatiopseze. Tikhala tikumenya mademo kumene ndi zilinganizo zimenezozo zili mkati mokonzedwa kunena kuti no ngati zinthu sizikonzedwa apapa apa, apa, eh, nde kuti tikhala tikukamenya mademo. Mademowo ali liti no? Sizikudziwika komano zikuoneka ngati manong'onong'owa, ma guy'wa akukonzekera ndithudi kuti no. atani akamenye ma demo ena ake ndithu ndi mmene akuyankhulira chonchi mutu koma kupereka challenge ndithu ndi kuti no sakuopa imfa iwowo ndi bungwe limene amayankhulira amalawi kuonetsetsa zonena kuti boma likukwanitsa zomwe zimene linalonjeza ndipo iwo akunena kuti no ali ready kumenya nkhondoyi ali ready kumenyera nkhondo amalawi akuneneratu moteromo ayi ndatibwerereno pang'ono tsopano ku zimene anayankhula Mike Ben chitenje uja akukamba zonena kuti inuyo musatiyambe yayi and sioyamba atu ngakhale pita muthalikaso anachi ananena kale kuti no inuyo to ah, ya hrdc inu musandikandekande yayi mwandimvetsetsa eti musandipatse pressure ndithana nanu this time around ulendo uja ndinakusiyani ndi zimodzimodzinso zimene akuyankhula ndani beni chitenje Makosana, let's be real eh? then tizikamba zoona zokhazokha mm? ma guy awa a dpp wa mm? akhala ndekuti ali m'boma close to two months pano pati kunena panopa miyezi iwiri kuthamangira miyezi iwiri mm? hrdc yatuluka Ndikuyambano tsopano kuzunguza, kuyamba kuyankhula, kuyankhula, eh, chakuti, chakuti, madzi kulibe, eh, chani, mafuta kulibe, eh, ngati simukonza zinthu tithana nanu, ma threats, I think that's wrong, kulakwitsa kwambiri, chifukwa chani, mu ulamuliro ujawo wa a Lazarus Chakwera, 5 years, for 5 years, ma guys, zaka 5, hrdc sinawoneke, yayi. Zotiso kaya kuli hrdc sitimadziwa amene timawaona akutuluka anali achina Boni kalindo DC kunali ndekuti kaya ndi achina ndani kunali fans imene imatuluka inali imeneyoyo achina ujeni aja achina Edward kambanje fans yomwe imatuluka inali iti imeneyo ma guy aku Malawi Freedom Fighters achina King Kamakoloni cha fans imene imaonesa kuti ikuvaya pa ground kumakakhweshana ndi anthu ndi boma inali imeneyoyo hrdc simaonekapo zoti akuti kaya kuli hrdc chani chani tinayiwala and zinkamveka zonena kuti ma guy ena amu hrdc mo anapatsidwa ntoyena kukagwira ntchito ngati amadiplomats kunja kukagwira ntchito mma- mma- ku embasi maembasi akumalawi maiko akunja hmm? achina Mtambo aja anazapezeka zonena kuti apasidwa maunduna chani chani silence silence chete chete mpaka kuyamba nthawi imeneja mpaka kumazafika nopanopa mm? tangosintha boma magaye 2 months 2 months yeniyeniyi magaye ayamba kale kuvuta hey simukonza zinthu ngati simukonza zinthu tithana nanu hey chani chani aa inu makape nde mukuona ngati no magaye awawo azingokuyang'anani choncho eh? this is unfair treatment this is unfair judgment eh? in as much as iwowo magaye awawa a hrdc ali ndi ufulu otakhoza kumayankhula kuti akumenyera amalawi maufulu zomwenso ndi zabodza koma ngati ali ndi ufulu umenewo eh? komano ndiye kutino this is not the time my guy two months simungapezeke zonena kutino miyezi iwiri yokha ikolope nyasi za zaka 5 ndizoona zimenezo nyasi za zaka 5 zimene boma la jera mcp linakonza zikolopedwe ndiye kuti no ndi ndi a dpp wa two months two months my guy i think that's not fair ife timakamba zonena kuti give them at least six months ee mwapatsa 6 months or 1 year chaka chimodzi ndithu chathunthu fana ndi kuno tikalowa mu farming season and tikatulukamo mwayiona nyengo yolima mpaka kukatuluka chaka chikamatha tione inu chaka chimene mwapanga perform bwanji ndikumabwera ndikumazamenya ano chani machani ano awa ma criticism chani chani koma kumabwera panopa ee tikamenya mademo ah nde za ma challenge ndi awa magaye akuona kuti ayi Ifeyo sitikufuna zonena kuti mupange ma demo. Sizoti ife kuti tikufuna kukuletsani ma demo yayi. Koma chifukwa chonena kuti ma demo wo asokoneza. Sitikufuna mubweretse instability so. Pamene ma guy akugwira ntchito molimbikira kuti mwina mwake tikonze apa ndi apa ndi apa ndi apa. Aziyambanso nde kuti kumayang'ananso headache ah kodi ma guy akuti chani ku nseuko? Kodi tamverani akuti chani amene? Distraction. Sitikufuna zimenezozo. Asiyeni ma guy wa akwaniritse zimene iwowo analonjeza. Akonze zimene akuyenera akonze. Osati muzibwera pano pano ndikumasokoneza so ukuku nde ndikubweretsa chisokonezo awawa si mademo ndi chisokonezo and ifeyo chomwe tikudziwa nchonena kuti magaye awawa even kuti apite pa nseu amalawi sangaatsatire yayi sangaatsatire chifukwa chonena kuti no tikuchita kudziwa kale zoti ah izitu izi nde ali ngati ndi aganyunso ndipo ndipo eh munamvakonso ena akuti kuti magaye awawa ndi extension ya mcp Eh, zima zimakhala ngati zimagwira nanga si nthawi ya mcp samayankhula mm? mcp yatuluka sopano apa atalandira tindalama tinatake basi kuti no basi azizunguza that is wrong ngati mamenyera maufulu a malawi kuli nkhani zambirimbiri eh, azimayi kaya ndoti kaya kumenyedwa mmakomo gender based violence dzimenyerani maufulu nkhani ngati zimenezo mm? kuti kaya ndi nkhani zina kuyamba za misewu ngatayirana miwaja mapita omaka do at least something like that koma zoti muzikhala pansi nkumanena kuti no hey simukuyendetsa bwino dziko i think that is wrong mm. kodi kumenyera ufulu ndi kuti ndi kungolimenyana ndi andale okhaokha kapena mukhoza kumayankhuliranso anthu amene apezeka zonena kuti iwo ka alakwiridwa ka anthu amene iwo ka achosedwa muzintchito mosapamesa ndiye kuti mwayenera muziyang'ana zinthu ngati zimenezi Ayi mmenemotu ndi mmene zilili ndiye apapa sitiyankhulaponso zambiri tingonena kuti no. Ngati muli ndi maganizo ena aliwonse mukhoza kuika mu comment section koma kuwaikanso ndi kuti mulemekeze maganizo a anzathu. Akuti.